Bhí Pádraig Maher ina chaptaen ar fhoireann na Sáirséalaigh Dúrlas Éile an uair dheireanach gur bhuadar Craobh Thiobraid Árann siar i 2017. An foireann is rathúla i dTiobraid Árann, tá siad tar éis bheith thíos leis le blianta beaga anuas agus dhá chluiche ceannais athimeartha caillte acu. Anois ar an stiúir mar bhainisteoir, an éireodh le Pádraig iad a spreagadh? Nó an mbeadh an iomarca ag Éire Óg an Aonaigh, rogha na coitiantachta i dTiobraid Árann. Mícheál Ó Drisleáin atá i mbun tráchtaireachta an babhta ceathrú ceannais seo ó Thiobraid Árann.
Tá foireann láidir roghnaithe ag Éire Óg an Aonaigh don chluiche ceathrú ceannais seo. Dermot McTiernan a thosnóidh sa chúl agus tá cosantóirí láidre os a chomhair amach, leithéidí Conor McCarthy, Barry Heffernan agus Conor Hennessy. Mason Cawley agus James Mackey a thosnóidh i lár páirce agus tosaithe maithe acu, leithéidí Tommy Heffernan, Jake Morris agus, athrú amháin, Josh Kelleher istigh in ionad Philip Hickey. Foireann láidir ag Dúrlas chomh maith, Paddy McCormack ag tosnú sa chúl agus líne lánchúil láidir le Paul Maher, Denis Maher agus Stephen Maher os a chomhair amach. Dhá athrú déanach déanta chomh maith, iad san sna tosaithe le Paddy Creedon agus Liam McCormack istigh ón tús. Sea, slua deas bailithe isteach anseo, an cluiche deireanach den deireadh seachtaine anseo i Staid Semple agus áit ins na cluichí leathcheannais ann dos na buaiteoirí agus sinn ag súil go mór leis an gcoimhlint seo anseo tráthnóna. Deis ón tús ag Éire Óg agus an ceann san ag Jake Morris, an captaen agus an lántosaí agus an chéad cheann aimsithe aige siúd tráthnóna. Sáirséalaigh ag teacht. Ag iarraidh dul ar chlár na scór agus ceann san thar an trasnán, dar ndóigh tá siad cóngarach go maith do Staid Semple, an club teach díreach in aice linn anseo. Díshealbhú ansan thar n-ais ar an tarna iarracht ag Liam McCormack, seans ar cúilín ó imirt ana-chliste ansan ag na Sáirséalaigh. Dar ndóigh, tánaistí na bliana seo caite, cailleadar i gcluiche ceannais tar éis athimirt i gcoinnibh Chill an Daingin. Agus iad ag iarraidh dul thar n-ais, an craobh agus Corn Dan Breen a thabhairt leo, más féidir, i mbliana. Seo chugainn amach anois Aonach Urmhumhan agus an ceann seo, Conor Hennessy, goidte thar n-ais go héifeachtach ag na Sáirséalaigh. Deis anois ag Eoin Purcell go healaíonta thar an trasnán ansan. Ana-scil roimhe sin ag an lán-chúlaí Denis Maher agus ag an deireadh, Purcell ag críochnú. Tackle maith déanta ag Éire Óg an Aonaigh ansan ach ag an deireadh beirt ó Dhúrlas istigh ag fiach agus ag iarraidh an ceann san a dh'fháil thar n-ais an réiteoir scaoileadh leis an imirt ag an deireadh tá sé ag fear lár páirce ó Dhúrlas sin ag Cathal Moloney scaoileann sé le ceann maith eile agus diaidh ar ndiaidh iad ag socrú isteach sa choimhlint. Craobh Thiobraid Árann buaite aon uair amháin ag Éire Óg an Aonaigh, sin siar i 1995. Chailleadar craobh na bliana 2018, áfach, ach an ceann san ag Tommy Heffernan. Níl, ag coimeád ins an imirt gan cheist anso. Sin puc leath-tógtha ansan. Dermot McTiernan. Agus Éire Óg an Aonaigh ag lorg scór eile ansan, é sin ag an lán tosaigh, bogtha amach i dtreo an cliatháin ansan an captaen Jake Morris. Fuair sé an chéad cúilín ceann eile ansan ag Morris. An-scór agus iad gafa cúilín chun na maitheasa arís. Is Éire Óg ag teacht babhta amháin eile an ceann seo smachtaithe go hálainn ag brú anois ar chosantóirí Dhúrlas. Isteach sa lár a théann sí. Deis ansan ar chúl an ceann seo. Tá stopaithe! Blocáil iontach agus ar an tarna hiarracht glanta go maith ag Patrick McCormack ach Denis Maher roimhe sin. Címid arís an pas trasna isteach sa lár ansan. Bhí seans ag Ben West ach ag an deireadh Maher ag teacht trasna mar a dhéanfadh lán-chúlaí maith agus ag an deireadh sábháil chomh maith ag Patrick McCormack. Is an scór cothrom babhta amháin eile. Anois deis ag Aidan McCormack, sin é comhchaptaen na foirne do Dhúrlas tráthnóna agus ag an deireadh gadaíocht ansan. Beirt ó Éire Óg ag iarraidh iad a stop ach ní éiríonn leo. Tá seans ansan ag Dara Stakelum. Ó, díograis san imirt ansan aige. An-chríoch. Scór maith ag Stakelum. D'fhéadfainn a rá roimh an gcluiche go raibh, b'fhéidir, trí chluiche éasca go maith sa ngrúpa ag Dúrlas agus nach raibh tástáil mhór déanta orthu ach tá siad ag fáil tástáil ceart anseo tráthnóna agus seo deis eile ag Éire Óg an Aonaigh ón gcliathán, Sam Ó Fearghail go healaíonta thar an trasnán ansan aige. Tríú cúilín go dtí seo sa chéad leath ag Ó Fearghail. Cluiche maith ins an chéad leath. Dúrlas beagáinín níos fearr. Deis ar scór eile, spás an iomarca ansan tugtha do Stephen Cahill. Seans aige siúd a thríú cúilín a chlárú chomh maith roimh leath-am agus ceithre chúilín de bhuntáiste ag Dúrlas ag dul isteach thíos sna seomraí feistis. Anois lena chos ansan, cur chun cinn, níl mórán peile á imirt in Éire Óg an Aonaigh agus deis ag na Sáirséalaigh teacht arís. Blocáilte maith ansan ag Conor Ryan agus spás anois os a chomhair amach. Ryan fós ag faire, ag tabhairt fé, cúilín, sin scór maith! Ceann a theastaigh ag tús an dara leatha. Tá siad san imirt i gcónaí anso i Staid Semple agus na Sáirséalaigh anois. Aon chúl amháin chun tosaigh, an ceann seo sleamhnaithe chun tosaigh ansan. Liam McCormack chun tosaigh, beirt anois ag iarraidh é a chosaint ach McCormack go healaíonta thar a ghualainn uillinn ghéar. Sárchúilín ag Liam McCormack. Scil den scoth ansan aige. Ceannasaíocht le fáil ar chúrsaí le cúpla nóiméad anuas ag na Sáirséalaigh agus an ceann san ag briseadh isteach arís dtí Paddy Creedon. Beagán de tharraingt ar an ngeansaí, pas cliste isteach sa lár deis ansan ar chúl, ó sábháil iontach ag Dermot McTiernan. Bhí seans iontach ansan ag Durlas ar chúl ach an ceann seo glanta ach gan a bheith iontach díreach amach chomh fada le Aidan McCormack. Agus ag an deireadh an pas tugtha isteach dtí Liam Mac Cormaic, seans aige siúd an tríú cúilín aige siúd sa chluiche. Ach cad é mar shábháil ab ea é sin? Ní raibh an glanadh iontach. Chímid arís, urchar íseal istigh ansan agus sábháil den scoth ag Mac Tiernan. Anois Éire Óg an Aonaigh ag iarraidh dul ar an ionsaí ach blocáil agus cosaint maith déanta arís istigh ansan ag na Sáirséalaigh. Taithí Dar ndóigh, bheith ag imirt i gcluichí móra mar seo, sé craobh agus tríocha buaite i dTiobraid Árann, sár-ghabháil ansan ag Paddy Creedon an chraobh deireanach in 2017, tá siad ag féachaint go maith i mbliana, Creedon go healaíonta in airde sna fraitheacha agus toradh maith ag an deireadh. Is ceannasaíocht le cúpla nóiméad anuas gan cheist ag na Sáirséalaigh an ceann san dul ar strae agus Éire Óg an Aonaigh tré Paddy Murphy ach ag an deireadh díshealbhú go cliste amach dtí an taobh so. Dara Stakelum an ceann so díreach laistigh den chuaille. Sé cúilín as a chéile ag na Sáirséalaigh agus iad ar a gcompórd ag an staid seo. Seacht gcúilín idir na fóirne an cluiche seo ag sleamhnú ó Éire Óg an Aonaigh ag an staid seo. Is teacht amach ansan Philip McIntyre agus ag an deireadh Dennis Maher teacht trasna arís cluiche maith á imirt ag Maher beirt ansan ag iarraidh é a stopadh agus uh, Ag deireadh, tá an ceann seo leathchaillte, thar n-ais ag na Sáirséalaigh, ach ag deireadh, déanta go maith ansan ag Mikey Heffernan. An pas, trasna ansan, b'fhéidir go bhfuil seans ansan, leathbhlocáilte, tá Durlas fé bhrú, trasna a théann siad agus ag deireadh tá an cúl ag Éire Óg an Aonaigh. Adam Healy ag deireadh ins an áit ceart. Ach ceist ansan fén chosaint. Féach an spás, é ar imeall na cearnóige, gan éinne in aice leis, preab na talún agus an sliotar ag dul isteach. Agus, bhuel, an bhearna thar n-ais go dtí cúig chúilín, an bhfuil cúl eile iontu? Sin í an cheist. Na Sáirséalaigh go muiníneach ansan, glanta ag Ronan Maher, sin é comhchaptaen na foirne, dar ndóigh. Agus Pádraig Maher i gceannas arís i mbliana, ar na Sáirséalaigh, taithí go leor ag muintir Uí Mheachair an ceann san oibrithe isteach ag Conor Stakelum. Ronan Maher roimhe sin ar fheabhas an domhain, Conor anois leis an tríú cúilín. Agus an t-am geall le bheith caillte, caite anseo i Staid Semple, deis déanach deireanach ag Morris stop ar an líne agus na Sáirséalaigh cáilithe go dtí sna babhtaí leathcheannais iad féin, Luachma, Caisleán Laighnigh, Maigh Coirce, Buiríos agus Tuaim Uí Mheára ach anseo tráthnóna, Dúrlas rómhaith. we always have tough games with Nenagh over the years, you know, historically between the two teams there hasn't been much in it.